e nwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu ndị be anyị akụkọ a mara mma na ntị akụkọ a tọrọ ụtọ oguge mana i gechaa akụkọ a nụnwa try ya share this video so that ka ndị mmadụ were ya wee mụta ihe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla wee were were ya wee mụta ihe n'ime n'ime akụkọ a m na-achọ ịkọrọ unu kịta ị just gee ya maka na ị chọrọ ige akụkọ a mana gee ya maka na ị chọrọ iji wee mụta ihe maka na ọ dị nnukwute mkpa na i gere akụkọ a aha m bụ Shaw Odd ụfọdụ na-akpọkwa m the man with golden eye i lekwa anya na mkpụrụ anya ya ahụ ya ehe o nwere somebody m ma je bute oke ite this person je bute oke ite bata business na-aga ego na-abịa ọ na-ego moto o gopụ moto nke o gochikwa even native doctor je gwọrọ ya nya bụ oke ite o gooro ya moto ka i wee ma na ite butere nnukwute ego ọ na-eri ego ego na-abịa ma ụmụ ya ma nwunye ya o luo one day otu ụbọchị native doctor o je butere oke ite na nke ya the man anwụọ yes the man anwụọ nwa the man bido mewekwazie ya bụ dibia just bidokwazie ebe nna ya kwụsịrị na-eme dibia so ya bụ ite ị mago ekwesịrị ịna-eme ya kwa ma ite ha ma ka ha si eme ihe a so o jezie ka o meetie nwa the man nwa the man agwa ya that na ya amaghị ebe papa ya ka papa ya si wee sibe nya wụ ite na ya amaghị ka papa ya si wee sibe ite a na papa ya anọzi ya the man sị okay na nsogbu adịghị ngwa ya burukwazie ka ya buchitekwazi ite azụ the boy sị ya that na nwa native doctor agwa ya that na adịghị eme ya eme na ite bụ ite ya na ite a na ya ka a gwọọ ya bụ ite ebe m nọ na-agwa unu that na a gwọrọ mmadụ oke ite na ite ahụ your passport tiri nwa na o nwere onye ile bụ ite a na-egekwa ntị o nwoke enee enee buru ite natawa ebe obi ọ natakwa ebe obi anọgide nọgide ụmụ ịtọ ka o ji anọgide nọgide o ruo one day a sị na ofu nwa ya nwa ya nke ọzọ na ha na-eje na ha si ebe nwa ebe nwa na-apụta moto kụrụ nke obele kụgbuo nke a gaa ọ fọ ịbụa anọgide nọgide nọgide nọgide nke ịbụọ ndị nke fọziri afọ things na-adagharị na-adagharị na-adagharị anọgide ụlọ ọ rụ na village ụnọ ya sị na ụnọ ya gbagwo ọkụ na ụnọ ya nwuru ọkụ ụnọ ọ rụ nwuru ọkụ na village things na-aga na-atụgharịzi na-atụgharị na-atụgharị ya na onwe ji mmewe ka ka a ma ka e si eme ya bụ ite onye gwọrọ ite anwụgo native doctor gwọrọ ite anwụgo na-egekwa ntị o a na-eme this thing ọ na-aga nya na o nwee nwa nke togolo eto o wee sị ka ya zije obodo oyibo ka o je gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo nwa eru obodo ebe oji obo jiri bụrụ ebo nwa ya nwụgha nwụọ n'obodo ebe ebe a na-ekwa ntị o nya na onwe ya biznes adị agazi olepụ nka ole nka olepụ nka ole nka olepụ nka ole nka na-ekwa ntị o ihe megide megide megide megide nwoke amakwụzi ebe ọ ya eji wee bido ebido nwoke dakwuo ma ọ ya nwunye ya na onwe ya sịkwuzi ya na ya ada anụzi because nwaanyị afụgo ka things si adagharị si adagharị na things ada agazi ọfụma nwaanyị na onwe ya zọkwuzi isi onwe ya o mere na ọkwụzi ebe a nwaanyị nya na onwe ya nwụkwuo nwunye kwuo na ya ada anụzi na ya ada anụzi na ya ada anụ na ya achọzi ịnụ nara ọkwa ị na-ege ntị ọkwa ị na-ege ntị because o nwere sọpụ ya bụ ọ bụrụ na ọ sị gị na na ọ weta isi bịa were isi unu ada aghọtachi ya so before i jeje bute oke ite makwa ama na o nwe ihe mere native doctor aha gwọrọ gị nya bụ oke ite na ọ nwụrụ anwụ ma ọ na o nwere ka nya bụ ite si wee si wee dagharịa na unu enyezi ite ahụ ihe unu na-enye ite ahụ na nsogbu ya adịrị gị nke nsogbu ya adịrị gị ọ ya akarị gị mma that na ị bụ na ị bụ normal person na-emere onwe gị normal business gị ee chineke gọzie gị ọ gọzie gị mana i megide ha that thing i megide ha that thing wụjide buru ite a dosa sị ị na-enye ite nri na ị na-enye ya na i nye pịa nke i nye ya nke a i nye i nye placenta ụmụ ụmụ ọfụụ i nye nke a i nye isi mmadụ i nye ọdụ mmadụ i nye ọdụ enyi i nye eh, eh, eh, lion tusk mgbe ọ ya abịa mgbe ọ ya abịa ọ ya akarị gị mma na i jeje mụọ ka e si alụ welder lụwa welder n'oge before ị na-alụ welder 5 years ị ya alụta ọnụ gị ọ ya akarị gị mma na i jeje mụọ ka e si alụ eme electrician ọ ya akarị gị mma na i jeje mụọ ọrụ aka ọ ya akarị gị mma na i jeje baa business before i mee ya mee ya mee ya one day one day Chineke si ebe a gọzie gị biri mebi mewe ọfụma ka ụmụaka ibe gị eziokwu ka m na-agwa gị ọ dịrọ mma etikwana na i butego ebute na i butere ebute eti n'aka ebe ahụ eti ibu n'aka ebe ahụ ọ ebe a ka m ji wee na-agwa unu that m ji wee kọrọ unu akọ last time wee gwa unu that na na enwere ọkwa ihe dị ka i butecha oke ite je buchi ya azụ ekwu m ya some people na-eme m atụ some people asị na m bụ native doctor some people na-aka ị mago ndị mụrụ onye na-aka ị na-aka enwere ihe gbasara mụ na ọgwụ nwere ihe gbasara mụ na nke a mana I just na-agwa unu the life experience akọ ka kakwa nkụ akọ ka nkụ mana ka o begodo ebe a ka o begodo na ebe a